do Thír Chonaill ó thús na sraithe. Eoghan Bán Gallagher ós na Cealla anois agus é siúd á sheoladh amach go dtí an taobhlíne thall le Ciarán Thompson. Iad ag gluaiseacht ó dhuine go duine. McHugh ag tabhairt fé leis an iarracht agus McHugh. Agus iad ag gluaiseacht fé mar athá ó thús na himeartha anso go deas. Comhimirt mhaith. Dáire Ó Baoill anois ag tabhairt fé. Cuar ana-bhreá ar fad ar an iarracht áirithe san agus. chomh fada le Pádraig McGrogan. Sin pas dainséarach. Isteach i dtreo na bullies mhóra, é sin fachta go hiontach ag Tohill. Go Glass! Glass lena dheasóig thairis an trasnán. Chun fanacht i Roinn 1 don bhliain seo chugainn, Ethan Doherty anois. Sin pas gleoite eile isteach. Agus ag tabhairt fé an babhta áirithe san, bhí Lachlan Murray, Lachlan Murray, Eoin McEvoy anois. É siúd ag gearradh isteach. Síos dtí'n cúinne. Ag tabhairt fé, bhuel, ag faire ar tabhairt fé, don dara babhta. Sleaschéim ansan ó Phaul Cassidy. Cassidy, an ceann san seolta. Anois iad ag oibriú an stua arís, babhta amháin eile. Shane O'Donnell ag tabhairt fé, leis an ceann san agus arís, deas foighneach. Tarrac ar imreoirí, tarraicthe siar ag Doire gan dabht. Anois mar sin, thá sé ag Mark Curran. Curran, siar go Thompson. Thompson, ana-chic ag Thompson an babhta áirithe san agus. Caithfidh siad san a bheith foighneach anois mar thá an plúchadh á dhéanamh go maith ag Dún na nGall. Conor Doherty anois. Siar chomh fada le Lachlan Murray. Murray ag tabhairt fé agus sin iarracht ana-bhreá ar fad. Bhuel, níl sé ach ráite agam! Siar go Doherty. Doherty, mbeidh sé siúd ábalta éalú isteach thar n-ais babhta amháin eile go McEvoy. McEvoy, sleaschéim, tabharfaidh sé fé an ceann san agus sin pointe ana-mhaith ansan. Loughlin ag iompú agus ag dul siar arís chomh fada le Doherty. Ag gearradh isteach, bhfuil spás anso ag Doire? Tá go deimhin. Iarracht íseal an babhta áirithe san. do Phádraig McGrogan. Sin ceann amach i dtreo Glass. Fachta go hálainn ag Glass ansan agus Doherty ag dul ar ruathar dó fhéinig anois. É siúd ag féachaint i dtreo na sprice. Shane O'Donnell ag iarraidh é a stop. Pasáil ó dhuine go duine. Sin iarracht a bhí laistigh den stua. Ach beirt á fhéachaint leis agus is deacair tabhairt fé nuair a bhíonn an aire chomh géar san. McHugh, an pas tugtha uaidh aige, thar n-ais ag Gallen anois. Gallen lena dheasóg, sin iarracht ana-bhreá ar fad ar fad ó Oisín Gallen. Ach an tseilbh an babhta áirithe so ag Tohill agus anois mar sin Conor Doherty ag gearradh tríd. Tá cabhair aige má thá sé uaidh. Agus an cabhair san ó Doherty eile agus Glass! Bhuel, sin an tríú báide fachta ag Conor Glass. Bhí leath-thuairim aige tabhairt fé, ach an pas tugtha uaidh aige go Dara Ó Baoill, Dara, é siúd ag rince tríd na gcosantóirí. Thá sé an babhta so ag Conor O'Donnell, O'Donnell leis an iarracht áirithe san agus an flaige beag bán ardaithe ag an maor cúil sin. Agus iad ag úsáid an modh díreach ansan ar feadh soicind ach pas amach go Ciarán Thompson. Thompson ag féachaint i dtreo na sprice, an ceann san buailte, an ceann san buailte go healaíonta ag Ciarán Thompson. Iad a thosnú arís. Conor O'Donnell ag iarraidh súil a chimeád air. Ag gearradh isteach ansan go hana mhaith. Iarracht ansan lena dheasóig, an ceann san thairis an trasnán. Sin pointe. Curtha ag Cumann Aodh Rua romhainn anso. tráthnóna agus níl barrchleite isteach ná bunchleite amach ag tabhairt fé an babhta áirithe san. Fear Ghaoth Dobhair, Dara Ó Baoill, ard, fada, cruinn. An tseilbh buaite thar n-ais arís acu. Odhrán Doherty, babhta amháin eile suas cliathán seo na páirce go Shane O'Donnell. Shane, thá spás os a chomhair amach. Thá Murphy istigh sa chearnóg. Thar n-ais ag O'Donnell, iarracht raspar de bháide ag Shane O'Donnell. Sleaschéim uaidh. Thar n-ais go Thompson arís. Thompson lena chiotóig mhór groí. Sin iarracht an-mhór, an-ard, an-chruinn ó Chiarán Thompson. Ach go lár na páirce. An bhriseadh seo an-tábhachtach ar fad agus an bhriseadh san dulta i dtreo na gConallach. Ag gearradh isteach an babhta so Conor O'Donnell. O'Donnell agus an ceann san thairis an trasnán gan aon mhoill fén spéir orthu. Thá. Rith an ráis leo anso. Geansaí stracaithe siar ansan ar Chiarán Moore ach thá sé fós amach agus ag tabhairt fé, pointe fachta ansan aige. Ag coimeád saghas rudaí siar go dtí an cluiche sraithe idir an dá, an cluiche craoibhe idir an dá fhoireann anso fé cheann sé seachtaine ach ní mar sin a bhí. Seo chugainn iad arís, babhta amháin eile le Eoin McHugh. Thá spás anso istigh ag Conor O'Donnell. O'Donnell thairis an trasnán. An scór deiridh anso.